takulandirani pano pa malawi live today lero takubweretseraninso bon kalindo osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya malawi live today bon kalindo ukuti chani lero the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child ngati kuli siku limene ndikamajambula audio ndimajambula moamantha komanso momulemekeza mulungu ndiye ndi siku ngati la lero la mulungu la mulungu ndi siku loopsa kwambiri chifukwa ndimadziwa kuti anthu ambiri mmapita ku chalichi ndipo ndi siku limene timamulemekeza mulungu ndipo ndi siku limene ine ndikamajambula audio ndimajambula audioyo momuopa mulungu momulemekeza mulungu ndi chifukwa ndi siku loopsa kwambiri ngati kukanakhala anthu 100 ku mcp amene amanena chilungamo ngati mmene akulankhulira ayuba james komanso anthony bendulo dziko lili bwino kwambiri koma muona kuti anthu amadana ndi chilungamo ndipo ngati kuli anthu amene akudedwa ku mcp kapena angadedwe chifukwa choima pa chilungamo ndi anthony bendulo komanso ayuba james vuto la anthu andale amadana ndi anthu achilungamo amene amaauza chilungamo chimene chingawathandize iwo. Ngati ku mcp kuli anthu osamva nde ndi president ndi ma ministers ake amene azunguliridwa ndi anthu amene amaaoneka ngati ndi anthu achilungamo koma ali manjanjawidi, ali asatana okhaokha amene samamuuza president chilungamo. Munthu wanzeru umamuuza bwana wako chilungamo, umanena za kampani yako kunena kuti kampaniyi mwina siikuyenda bwino chifukwa ngati suunena chilungamo kampaniyo ikamagwa ndiye kuti nawenso wagwera pompo. Chimodzimodzinso anthu andale, tiyeni tiphunzire kumawauza mabwana athu chilungamo monga mmene akupangira Ayuba James komanso Anthony Bendulo. Kuteko muona anthu ena akuwada Anthony Benduloyo. komanso ayuba james koma anthu akuyima pa chilungamo chilungamo ndi chofunikira kwambiri chifukwa chimathandiza kuti pamawa chizakhale ngati reference point choncho ndikuthokozeni inuyo ayuba james komanso anthony bendulo a mcp amene mukutha kuyima pa chilungamo osaopa, osapanga mantha ndikumuuza Pulezidenti Chakwera pa zonyasa zimene akuchita chifukwa ngati zimenezizi zipitilire ndiye kuti nonse mukagwera limodzi. Nchimodzimodzinso m'Malawi munomo muli anthu ena amene ali ndi maudindo osiyanasiyana, mabwana. amene amangomvera zina zilizonse safuna kugwira ntchito ya u ma professional ine ndimafuna ndimuyamike uyuyu uh, commissioner kayira amene anali commissioner of police wa southern region amene wasamusiridwa ku luchenza chifukwa chopanga chofunikiracho chifukwatu munthu ukamangidwa sikusonyeza kuti ndiwe olakwa amene amakakupeza olakwa ndi akhoti Choncho inu a Kayira, ndachiziwa chifukwa chimene inu mwasamusilidwa kupita ku Luchenza. Mwasamusilidwa chifukwa 1 ndinu wa, wa chilungamo, 2 ndinu amene mwa, mumagwira ntchito mwa professional. Mukusiyana ndi a polisi ena, a polisi ena ankhanza, amene amagwira ntchito mofuna kumuchita please bwana, amene amagwira ntchito mosaziwa zimene akupanga. ndafuna ndichite condemn in the strongest terms mchitidwe umene wachitika dzulo ku area 3 pamene wapolisi waombera mzimayi wamkulu wa amayi wa muchigawo chapakati ndi mfuti ndipo ndizodabwisa kwambiri kuti apolisi akamatulusa statement yonena kuti tikufufuza tikufufuza kuti tiziwe chimene chinachitika this is a, a very very serious crime imene pa dziko lapansi ngati mayiko oz- amene ali otukuka samalola manyaka ngati amenewa wapolisi amene wapanga zimenezi by now anayenera atamangidwa ndipo ndizodabwisa kwambiri kunena kuti apolisi athu every time kukachitika nkhani yokuti ndi a straight forward amathamangira mawu onena kuti aa tikuchita tikupangabe kafukufuku tifufuze. Mufufuzapo chani nkhani ya straight forward kuterako zimenezi ndi zimene mmafuna kunena kuti kayira commissioner of police wa southern, eh, southern region apange nthawi imeneyo suleman atamangidwa kuti ameneyo chayo aombere anthu ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti Inu a Kayira ndinu munthu wokongola kwambiri komanso munthu a wophunzira kwambiri amene simunalole manyaka ngati amenewawa. Zisiru zimene sizimaganiza bwino zimachita behave mmene wapangira wa polisi wa ku area 3 kumuombera mzimayi chifukwa choti anabwera kuzaona vice president Alfred Gangata. Izi mukupanga izi inu a polisi inuyo kuphatikizapo wamkulu wa army kuphatikizapo mayi Yolamu mawa zizakusatani ziko limasintha at the blink of an eye zinthu zimakonza kusintha ndikumadabwanso kuti kodi abale zulo lija zinachitika zija ndi izi inunso ndikumadabwa osamapanga matama ndikupempheni nonse inu amene muli m'maudindo osiyanasiyana Mukhale anthu oona patali, muzigwira ntchito yanu posatira malamulo ndipo ino ndi nthawi yonena kuti tonse omenyera ma ufulu a Bakili Muluzi, a Namiwa, a Ntanyiwa, Pastor Shumba ndi tonse amene timamenyera ma ufulu mwa genuine tikumane, tilembe kalata. yopita ku mayiko akunja yopita ku ziko ngati la america yopita ku maembassies osiyanasiyana mayiko osiyanasiyana kupereka za abuse imene ikuchitika kuno ku malawi kusumira boma kuwaneneza boma kumuneneza wamkulu wa army kumuneneza wamkulu wa polisi pa zimene akupanga chifukwa ndi koyamba kuno ku Malawi kumuona wamkulu wa army akulowerera nkhani za ziko, nkhani za human rights. Yet taonapo mayiko ena akupanga zofunikirazo. Mayiko ena wamkulu wa army amakhala munthu wobisika kwambiri. wamkulu wa army sapangisa press conference ya chisawawa wamkulu wa army samabakira boma kapena chipani cholamula wamkulu wa army ichi role yake amadziwa kuti ineyo I'm here to protect uh, uh, uh, ma citizens a ziko koma izi akupanga awawawa aujeni awawa a, a valentino phiri Ndi zodabwisa kwambiri ndipo sizinachitikepo mu history ya ziko lino. Zimene akupanga a Merlin Yolamu sizinachitikepo. Ife ku Malawi kuno takhalapo ndi ma general osiyanasiyana ngati a MM Khanga, a Yohane, a D N Maulana, a Binauli, a Simwaka, a Chiwambo, a Chiziko, a H Odilo, a I Maulana, a G Supuni, a Nundwe komanso a Namathanga. Sitinaonepo kuphatikizapo a PV Phiri. Sitinaonepo anthu amenewawa ma general amenewawa wa, wa army akupangisapo press conference kapena kumalankhula ma statement oonesa kunena kuti iwowo akubakira chipani a particular party chisanzo chokongola kwambiri chimene mungadziwe ndi chija chachitika ku, ku mozambiki pamene wa opposition anapita kuthawira kunja pobwera Army ya kumeneko ya ku Mozambique ko inakamulandira pa airport kusonyeza kuti army ya kumeneko ikuziwa role yawo osakhala uchisiru tili nawo kuno ku Malawi wa army kumaonesa kuti iyeyo ndi wandale wa army kuma, kumabakira chipani U, ndi uchisiru weniweni ndi chifukwa chake makolo amakuwuzani inu ana kunena kuti pitani ku sukulu mukaphunzire chifukwa munthu ukapita ku sukulu ndi kukaphunzira Umakhala wanzeru komanso umazindikira monga mmene wapangira Kayira ujayo. Tikuthokozeni a Kayira chifukwa mukanawononga mbiri yanu pachabechabe chifukwa cha zisiru ngati zimenezizi. Zisiru za m'boma zimene sizikuziwa zimene chikup zikupanga. Anthu amene analowa m'boma koma osadziwa chimene alowera m'bomamo. Lero zotsatira zake ndizi, apolisi akungowombera anthu osiyanasiyana, kumapanga nkhanza zosiyanasiyana, mpakana kukafika size yomuwombera mzimayi chifukwa chokuti wabwera ku Area three kukamuwona munthu amene wamangidwa, amenenso khoti silinampezenso kuti ndi olakwa kapena ayi umenewu ndi uchisiru andi ngati tili ndi army imene ili yopangisa manyazi mtsogoleri wake wopangisa manyazi ndiye ndi army ya ku malawi izitu ndikulankhula ndi ine bon kalindo ndipo ndikulankhulira m'malawi momuno chifukwa mwina mukhoza kumanena kuti "Ah, ameneyi mwina ali ku south africa mwina ameneyi ali ku zambia ine ndili m'malawi momuno ndipo ndimayenda opanda bodyguard sindimaopa wina aliyense ndimangolankhula chimene ndikuchiona kuti ndi chilungamocho chifukwa zimene mukupanga muno m'malawi inu andale komanso inu akuluakulu a polisi komanso akuluakulu a army ndi zinthu za uchisiru kwambiri zimene ngakhale ku army ko ndi zopangisa manyazi sitinayambe ife tamuonapo a, ku- a, a, a, general wa army ngakhale olo wa ku america akumalowerera nkhani za ndale even olo mapurezidenti akumeneko ku america ko ngakhale a, O- obama biden komanso trump akafunsidwa nkhani ya security amanena kuti iwo sakufuna kulowerera. Koma za kunozi ndiye ndi manyaka. Mukafuna kuuzidwa chilungamo simmafuna kumva. Komatu anthu aliko kumenekoko ku mcp ko okukondani. Kuli anthu ena ku mcp ko ozindikira amene akuona kuti komatu mcp ikupita ku ku chipompho. Koma kuteroko ndiye kuti anthu ena ayamba ku kuwada anthu onena chilungamo wo. ineyo ndimakonda anthu onena chilungamo ndipo i- akanakhalapo kuti kunali a antony bendulo 10 komanso a- anzawo amene ndawanenawa akanakhalapo kuti analipo anthu okwanira ziko lili bwino kwambiri chifukwa ndekuti zauchisiru zangati zimene zizi

chomuuza kunena kuti abwana anthu kunja kuno ndi okwiya anthu mmalawi muno ndi olusa ndiye kuti pamene atazika agwa Chakwera inunso magwera pompo zimenezo ndi zimene amapanga anthu anzeru anthu oganiza amamuuza munthu chilungamo kuli bwino munthu umuuze chilungamo ndi kusiyana ndi kumuuza boza azisekerera chifukwa azakaziwa pamawa azakuda kwambiri so uchisiru ukupangika muno mmalawi ndi uchisiru umene sunayenera kuti uzipangika mu dziko la democracy takhalapo ife ndi ma president takhalapo ndi bakili muluzi takhalapo ndi bingu wa muthalika takhalapo ndi joyce banda takhalapo ndi peter muthalika sizinachitekepo zangati zimene zikuti wa army azikalowerera nkhani za politics ayi army amakhala neutral amaziwa ijeni ntchito yawo amaziwa role yawo ndipo tikuthokozeni inu ma army general onse amene munachita retire mwagwira ntchito muno mmalawi ziko limayenda bwino ndipo mwatitetezera ifeyo mwateteza anthu anu mopanda kunyengerera mopanda kuonesa mbali koma izizi izizi za mchinji mchinjizi ndipo kha kaya chinachitika ndi chani onse inspector general komanso wamkulu wa army kukakhala onse amchinji kukasankha munthu ndi mulongo wake onse mitu yawo yosayenda bwino ah mukupangisa manyazi kwambiri mukupangisa manyazi mukuwatenga ku army ko ngatinso kulibe kwa anthu ophunzira komatu ku army kuli anthu ophunzira chifukwa ena amangoyiona army so ngati mwina ndi yamanyaka koma kuli anthu ophunzira tikupempheniso inu ma authorities muzisankha anthu ophunzira bwino amene a- ali ndi integrity osakhala azatenge munthutu ukakhala kuti sunapite ku sukulu bwinobwino umangosatira china chilichonse chimene angakuuze abwana ako koma munthu wophunzira umadziwa kunena kuti this is the right time monga amene wapangira kayira uja A Kayira musa, musadandaule iyayi. Ngati ku police kuli munthu wokongola ophunzira bwino ndiye ndi Kayira. And inso musakalole nyumba ku Luchenza-ko. Nyumba yanu muzikhalabe ku Blantyre muzingoyendera. Ineyo ndimadabwa ndi ziko lino kodi ziko lino ndi la mtundu wanji? Ziko lino ndi la anthu otembereredwa. Ena ndi awa a, ma, ma, ma, ma Catholics akulolera kunena kuti ati azipatsidwa chitetezo ndi a boma. apolisi ataona kunena kuti chilima wamwalira nde akufuna apange achite silence asamanene za imfa ya chilima pakali panopa boma lakonza ndondomeko logadira ma, mabishopu onse muno mmalawi makamaka ku zomba iniyo ngati simusamalira iniyo mabishopu a katolika mukuyenera mupeze ka- a- a security yanu iziteteza mabishopu anu koma izi mukumalola kunena kuti azikupasani security a policies siku lina muzalira muzifunse nokha kunena kuti kodi tchalichi malayi muno ndi cha akatolika okha nanga a service day kulibe abusa asilamu a muslim association kulibeko ma shehe a ccap kulibeko azibusa kulibeko kumenekoko mazibusa osiyanasiyana a matchalichi osiyanasiyana bwanji sakuwapasa security a ccap mkati eh? a seventh day mkati matchalichi osiyanasiyana anapuse anapuse mkati topia marastameni bwanji sakuwapasa security lero akapereka security kwa anthu okha ati ma catholics muziwe kunena kuti inu akatolika ameneyo ndi pusipusi akufuna akunyengerereni itangotuluka nkhani imene ijayo ya abishop amsusa kutero kwa boma akonza ndondomeko akumachita kukalipira apolisi makamaka ku zomba kunena kuti ngati siupita kukalondera kwa, kwa bishop ndiye kuti ntchito yako ikhonza kutha muziwe kuti imeneyo eh, security imeneyo si ya chilungamo musamasusuke muno muli maprofeti ngati achina bushiri kuli maprofeti ena ake akumchinji ukuku akuwaliranji ukuku maprofeti woopsa kwambiri bwanji amenewo sakuwapasa security akukupasani security inu chifukwa chani akukupasani inu security chifukwa chani kuli aprofeti ambewe kuli asabawo amene amalankhula zokupsa bwanji amenewo sakuwapasa security akukupasani security inuyo aujeni ati a roman catholic chifukwa chani

a living waters akupe, akupezeka kuti akumalalika opanda opanda ndani awo opanda a security a stanley ndovi a stanley ndovi munayamba mwaonapo aboma akuwatumiza a stanley ndovi kunja munayamba mwaonapo aboma akumutumiza bushiri kunja Muziwe zimenezo kunena kuti zinthu sizili bwino anthu amenewa chiseko chaapana nde akunyengerela kunena kuti o anthu amenewawa mmachalichi mwawo asamalankhule za ndani za chilima tiyeni tiapase apolisi musamale kwambiri uchisiru wachuluka kwambiri kuno ku malawi ine sinimaopa ndipo ndizanena chilungamo bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa